bụ ndị ọma na-ege m ntị ndewo ekele m unu kelesi unu ike na-ajụ unu ike n'ihi na igbo bụ igbo igbo nwanne unu nwoke ahụ kwuru m afịa bụ maazị uchenna ijegalụ nke na-ewetara unu anyị bụ ndị igbo na procyon telivishọn na redio a kpọrọ n'ọgbọ ka ọ si atụ n'ihi na ile anya ịfụ na ọ nwekwa ife si aga na naijiria mana ndị igbo sị ama akwụ maka mgbagbu wee hapụ ọgụ ọ bụrụ na mmadụ rigoro elu daa o gosirọ na onye ọzọ rigokwa elu onye ọzọ ya daa ya mere ndị igbo kaduna nke anyị na-ekwu kemgbe ụwa ICWA ji eme nnọọ chịkọta ọnụ ihe bụ asọmpi nke bụ futbọl kọmpetishọn ka a na-agba nke e kwuburu okwu na mbụ mgbasara ozi ụwa niile maka ya tata anyị atụọla n'ọgbọ na obi ebe a na-asọ ya bụ mpi mbụ Prison Staff College achọrọ ka unu gbarụchere unu fụ ihe onye onye isi nke na-afụ maka asọmpi a ihe o kwuru gbasatara ihe asọmpi a tata nke a gbara tata na Prison Staff College ndị Igbo na-ege m ntị tata anyị bịa kpakọrịta onye isi na-afụ maka asọmpi nke a sọrọ tata na field ebe a na-agba asọmpi nke na-ekwubu okwu kemgbe mbụ na correctional center i nee anya na afọ mee afụ chief organizer nke na-afụ maka asọmpi a mbụ i jizi ọnụ gị gwazi ụmụ igbo akọrọ ahịa ya bụ ya akọ ya chụbụkọ afa m bụ prince ifeanyichukwu prince obinabo ọ mụwa bụ chairman na-elekọta ife gbasara asọmpi ndị ICWA na Kaduna n'afọ 2024 na obi dị m ụsọ otu unu si wee bịa eh, mgbe anyị bido ịkwakọ asọmpi a unu kwụ anyị n'azụ o lukwua kịta unu ka kwụ anyị n'azụ ife anyị ma na enwerọ ife anyị nwe inye unu ma ife anyị na-ayọ Chineke nna bụ ya gbaa unu ume ee kwụghachikwa unu ife ọbụla unu tụnyere n'ime mmaji kwuru mmaji n'aha jizọs ise ise ise ee tata a gbara asọmpi naabọ tata nke izizi bụ ndị zdm na ndị em, gonigora nke ịbụa bụrụ ndị enugu na ndị panteka A wee gbaa nke ikpeazụ agba wee gbaa- wee merie enugu o- ofu mkpe mbụ one zero nke nke izizi agba otu aka ọdụba ofu mkpe a ndị emerie Gonin Gora ndị ZDM emerie Gonin Gora ama m na tata bụ mbọsị nke atọ agbala nke izizi gbala nke ịbụa gbala nke atọ mbọsị ụka nke atọ a na-akpara asọmpi a na-aga afụgo na ihe niile gara ọfụma ka e si wee mee nnọọ onye ọbụla na-enwe aṅụrị ma mgbe e nwere ụmụ ihe protest emere o nwerọ ka e si wee nwee nsogbu eme ya nnọọ ga ọfụma ka eke nnọọ ka nnọọ ka isi eme ihe a nnọọ ihe ọ na- ọ na-adọrọ onwe ya nnọọ were were nsogbu anyị anyị nọ n'ime ya Ee, ife dị n'ime bụ na ife niile bụkwa n'aka chineke ka ọ bụ na ife anyị mesaa nke anyị ji wee bụrụ mmadụ anyị arapụzialụ chukwu na o nwerọ nke anyị ji ike anyị eme ị na-anya ekene chineke nna na ụdịrị ndị otu m mụ na ndị nọ n'otu m kenekwa ya n'afa ụmụ igbo anyị maka onye gwa m na ụmụ igbo anyị nwere ike ịnọnwu otu a fa si abịa ebe a na-enwerọ nsogbu ọbụla nna m asị fa na asị ma ekene m chineke nna nke a gosi na ụmụ na ife gbasara ụmụ igbo anyị a na-akọ a na-akọtọsị eh, afa ndị igbo a bụ asị hmm. nke a gosi na ndị igbo ebe ọbụla fa nọ fa ewegoro n'obi fa
eh, ọtụtụ ihe dị anyị ga-atinye ọnụ mana afụ m na a na-echego taa agbata bọọlụ kịta a na-echego ka ha bụ dee ụbọsị ụka ọzọ anyị bịazi anyị achịkọtazi ọnụ na ihe gbasatara ihe ndị ọzọ nke eh, a a- a na-eme ma maka asọmpi a gụwa nwoke na-ege m ntị gụwa nwaanyị na-ege m ntị mara na afa m bụ ka bụ maazị uchenna ijegalụ nke procyon telivishọn na redio nke nọ na kaduna nke na-ewetara unu ozi gbasatara asọmpi a nke a na-asọ na correctional Staff Center nke dị na Kaduna marakwa na ị ga na-achake dịka kpakpando nke mbụ mgbe ọbụla n'ihi na ndị Igbo bụ enyi Uchenna Ijegalụ onye na-ewetara unu anyị bụ ndị Igbo ndewo
na-anụmalụ ife okwu afụgo m na ụnụ aghọtago na anyị na-eme ọfụma anyị nwa bụ ndị Igbo anyị na-asị na gụwa nwoke na-ege m ntị gụwa nwaanyị na-ege m ntị ị bụrụ onye Igbo n'ebe ọbụla ị nọ na Kaduna ị ga-agba mbọ ka ị na-emekọba ya prison staff mbọsị ụka niile a na-ebidobe n'ihe a na elekere nke ịbụa bụ 2 pm wee ruo n'elekere nke isii na mgbede emesịa gbasaa onye ọbụla anọkọọ na ị ma ka nsị ndị Igbo si eme ihe anyị nwekọọ aṅụrị chịkọrịta ọchị kpakọrịta nkata ọ dị nnọọ ka a na-eme mana a ka na-emekwa ee biko goside afa m bụkwa maazị Uchenna Ijegalụ nke Procyon Television na redio nke dị na Kaduna ka m si kwuru na mbụ n'isi nweta anyị enweta anyị na 081 22 807671 m kwuo ya ọzọ 08122807671 ma enwetakwa anyị na 08094646206 ị kpọhana anyị anyị na-agba gịrịgịrị ebe ọ bụla anyị na-abịa n'ihi na o nwere ihe m ma ị mahọ nwee nke ị ma m amahọ

imehie n'ihe anyị na-agba kitikitikitikiti anyị na-abịa ka esi espelụ Procyon bụ p-r-o-c-y-o-n nọmba ahụ kpọrọ mbụ nọmba igwe ntị na-agara onwe ya na ihe onyonyo na-agara onwe ya Kpọ- ị kpọhana anyị na-anọkọ o nwee nnọọ dịka ahịa ị na-azụ ị chọọ ka ụwa niile mara maka ya ọ bụ ụlọ akwụkwọ i nwe ma ọ ụka ihe ọbụla dum ma maka agbamakwụkwọ maka imepe ụlọ ma ihe ọbụla ị chọrọ ime nnọọ chọọ ka ụwa niile mara maka ya ịgba anyị na ịgba anyị n'igwe ntị anyị abịa nọkọ eme ihe ọ na-adaba ekele m ekelesie unu ike aha m bụ maazị Uchenna Eze daalụ ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị furu